Igbo mma mmanụ, Igbo bụ Igbo, ekele o, nke onye chiri ya zere, a sị na ekwe kụọ ama agbaa, egbe bere ugo bere, ma nke sị ibe ya ebela ya mee gịnị, ya gosi ya ebe ọ ga-ebe. N'atụfughị oge, anyị na-ewetara unu mmemme nke a na-akpọ Igbo bụ Ugo, nke si na HTV na ngalaba Durban na mpaghara KwaZulu-Natal n'ala South Africa. Mgbe nke a na-aga n'iru dịka anyị kọwara na mbụ ọtụtụ ga-ajụ sị olee ebe aha sikwanụ nke a na-akpọ Igbo bụ ugo n'ezie anyị wetara oke nnụnụ nke a maara aha ya bụ eze ụmụ nnụnụ niile nnụnụ nke nwere ugwu nnụnụ nke na-adịghị echu echu nke bụ ugo were tụlee ya wee hụ na otu a ka ụmụ igbo dị ugo adịghị echu echu ugo adịghị ezo ezo ọ dị ebe ọbụla nwa igbo nwetara onwe ya ọ na-ezo ezo nwa igbo bata na ọzara o mee ya ọ bụrụ alaeze ị gagodi na mba ofesi na obi ndị ọkachamara ndị ọkaikpe ndị na-agwọ ndị ọya maọbụ ndị na-arụ ọrụ aka dị iche iche ị ga-ahụkwa na ụmụ igbo so n'ime ya ya bụrụ na igbo bụ mba eji eje mba N'atụfughị oge, nna m sị na a kwụrụ ọtọ adịghị m echefu ilulu a wee tụọ nwaanyị ime ya eme gịnị ya mụọ onye ara mụọ ofeke ka anyị wee ụlọ ụkwụ n'ala anyị gwara unu sị na unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa anyị abịakwa ọzọ aha m bụ maazị Kingsley Obio onye a nọkwa n'obi ya tata bụ onye unu ga-anụ olu ya otu onye Igbo nọ n'ala South Africa karịsịa na mpaghara KwaZulu-Natal na Durban ji aga mba ya bụ igwe agba ogidi 1 na KZN igwe birikwo igwe biko na-atụfughị oge elemanya ọ dị aha echichi eji wee mara gị nke mụ onwe m na-amaghị ọfụma igbo chọrọ ịnụ ya onye ka ị bụ kọwatụrụ igbo aha gị igwe birikwo
igbo bụ igbo mma mmanụ igbo ya mara ụnụ na mma o afa m bụ Gịnịka Chukwueme Uguru E jiri mmụọ were mara m dịka ebe m si wee pụta. Abụ m nwaafọ Uli. Uli nke nọ na Ihiala Local Government na Anambra Steeti. Ah, afa eji wee mara m na obodo a bụ South Africa bụ Igwe Agba Ogidi nke mbụ na KwaZulu Natal. Ya bụ afa Igbo niile gbakọrọ aka wee chie m dịka igwe na-elekọta obodo anya n'ime ebe ndị Igbo bi ya mara gị na mma igwe nnọọ igwe ị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ igwe nnọọ na-atụfughị oge dịka anyị na-ekwu dịka anyị mara nke ọma na Igbo nwere omenala a sị adịghị ahapụ isi kpọjie olu ee igwe Ee, ndị Igbo sị na ọjị eze nọ n'eze n'aka igwe biko eh, dịka omenala si wee dị haziere anyị ya n'ụdị Deeme. thank you
Um, igbo bụ igbo ihe a bụkwanụ ọjị ka m bu n'aka n'ụbọchị tata achọrọ m ndị bịara na be m ọjị n'ụtụtụ a ha wee sị mba na ọjị eze dị eze n'aka otu a ka o mere um, ya bụ ọjị anwa na-eme n'ụtụtụ dịka ebe m si wee pụta uh, nna nna bụ Oluọha wee bụsị Oluọha wee nwụrụ amụtara m ọtụtụ ihe n'aka ya uh, ndị i nwee ọbịa i were ọjị wee sị ha nnọọ ka omenala Igbo si wee dị omenala ihe a bụkwa ọjị ka m jikwa n'aka ihe a bụkwa nzu ihe a bụkwa edo mana dịka o siri were dị ana m asị ka Chineke bi n'igwe bịa nọnyere anyị n'ụbọchị tata Chukwu oke Abịama mee ka ọbịa Ụmụnne m bịara na be m n'ụbọchị tata, mee ka ọ bụrụ ihe ọma. Ise. Mee ka ndụ mmiri ndụ azụ, ọ kachasị isi ndị nke bi na Kwazulu Natal na mba ụwa niile ma South Africa gbaa gburugburu. Ana m ayọ ọganiru Ise. n'isi ha, Ise. na-ayọ ogologo ndụ na alụ isi ike, Ise. na-asị nku ngu dị mma onye ji eko ya akwanarịrị ya. Ise. Wee na-asịkwa ụmụnne m biko ni Anyị na-eje, anyị na-amata na ebe anyị si wee bịa tere aka. Maka a sị na akụ ruo ụlọ, e kwuo ebe o si. Wee na-asị ka Chukwu oke Abịama bịa nara ọjị a n'ụbọchị tata ma gozie anyị. Ka anyị ya ata ya tata ya ogologo ndụ na arụ isi ike. Ise. Tata ya ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị. Ise. Tata ya ndụ Tata ya eje eje eje anar- eje anata ise Ee, o nwerekwa onye m kpọje ka eji ịkpọ n'ezi anyị wee na-asị biko ka ị bịa nara ọjị a n'ụbọchị tata dịka anyị gọrọ ise ka o rere n'ụbọchị tata si n'afa onye nwe anyị ise sị ihe a bụkwa nzu ụdị ihe a ana m asịkwa na nzu a ya-ezusoro anyị ihe ọma n'ụbọchị tata ise ya-ezusoro anyị ndụ zuoro anyị akụlụba ise zusoro anyị ọganihu zusoro anyị ịfụnanya ise ihe a bụkwa edo ọ bụkwa edo ka m ji n'aka ihe ana m asị na edo anụnwa je-edo anyị arụ o je-edo anyị arụ n'eke doo anyị arụ n'oye doo anyị arụ n'afọ doo anyị arụ na nkwọ ahịara na ụba na ana anyị enyere gị edo n'ụbọchị tata ngwa nwanne m ị ya-eburu ọjị anụnwa ka i mee ya ka esi eme ya na eh. ọzie ndị chọrọ ịta ọjị ha taa ata ọjị ok Iz- em, igwe n'eziokwu unu ahụnanụ na igbo nwere omenala anyị emere dịka omenala anyị si wee dịrị ọ na-adị mma ebe ọbụla nwa afọ igbo na-aga ya buru omenala ya n'ihi omenala mba niile bụ gịnị ugwu ha unu ahụna ka igwe be anyị si wee mee gịnị si wee gọrọ anyị ọjị n'ụbọchị nke taa ọ sị ya dịrị igbo mma igbo wụ oke mba eji m igbo eme ọnụ igwe be anyị asị m asịgodi na a na-alọ ụwa ọzọ na aga m abụkwa onye igbo na ihe banyere ndị igbo na-eme gịnị ọ na-adị m mma igwe eh. ndeme n'atụfughị oge ka anyị gbapụ ya ọsọ maka o nwere ndị na-eche ka ha mara nke anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa deeme igwe ee eh, igwe ọ dị ilulu ndị mbụ na-atụ asị na onye bu ụzọ shiwe ite na-ebu ụzọ eshite mkpọmkpọ ite ee igwe anyị chọrọ ịma ee dịka afọ ole ka ị nọgoro n'obodo a olee mgbe i ji bịa obodo South Africa nke anyị nọ n'ime ya n'ụbọchị nke taa igbo chọrọ ịmara igwe nnọọ rinne Ndewo igwe. Ee, mụnwa bụ Agbaogidi nke mbụ na KZN bịara obodo a na 1999 wee nọgide ya wee luo n'ụbọchị tata ma bụrụ onye dị ndụ na ana ndị dị ndụ ana m ekene Chukwu maka nke ahụ nnọọ rinne Ee,
igwe n'ezi ọ wụ onye ochie ka ị wụ n'obodo ị ga-adịkwa ọzọ igwe ọzọ ya bụ na anyị chere na oke lọlọ gị ga-anọ gị n'aka aka nri na eh, ịmanụ ka o zuo oke ka o zuo oke mana tupu anyị aga na nke ahụ igwe ee eh, lọlọ gị ọ wụ onye igbo be anyị ka ọ wụ onye mba oriakụ gị ka anyị na-ekwu okwu ya
lọlọ m bụ onye obodo a bụ South Africa mana dịka omenala anyị siri were were dị ee mgbe m chọrọ ichi ọzọ mgbe m chọrọ ichi ọzọ ya ime aha n'ise aha n'isii gara aga akpọrọ m ya naa je chie ya lọọlọ nwaanyị na be anyị ee ya bụ lọọlọ ahụ a na-akpọ ya ee dewo ee igbo unu ahụnala na n'ezie na igwe anyị na o tozuru etozu n'ezie o tozuru etozu ee na lọọlọ ya wụ onye mba South Africa anyị nọ n'ime ya ee mana ọ dị otu ihe o mere tọrọ m ụtọ makwa m na ọ ga-atọkwa unu ụtọ igbo na ele anya n'ụbọchị nke taa wụ na ọ kpọrọ lọlọ ya mee gịnị kpọruo ya ụlọ gaa gosikwanụ ikwu na ibe ụmụnna sị na gịnị na ọ chọtala akụ aka ya bụ lọlọ ya ọ nwere ihe ọ na-akụziri anyị ewo igwe e, biko kọwara anyị nke ọma ka igwe biko kọwara anyị nke ọma dịka o si wee gbatakwụrụ hmm. obi họla ya hmm. emecha m wee sị mba na m ma-eje n'ụnọ ebe m si hmm. ka m jee nụọ nwaanyị wee nakwa wee jee nụọ nwaanyị be anyị onye ọbụla bi with me n'obodo a hmm. ebe a m bi ihe a onye ọ na-ebi mbụ n'obi a
Eh, igwe igwe birikwo deeme. n'ezie ụnụ ahụna na igwe anyị wụ odogwu ka ọ wụ na ọ lụchara nwaanyị na mba ọ sị mba na ọ ga-adịkwa mma ka ọ larukwuo He, igwe ee i mezuola deeme. ọzọ dịka ibe ya wụ igwe ole mgbe echiri gị echichi igwe a na KZN ole mgbe ole afọ echiri gị echichi a um,
echiri echichi igwe na 19th March 2017 ọ mgbe echiri echichi igwe ọ bụ na ị gbakọọ ya ị ya-ama na ọ ahọ naanọ ma arọ ịnọ e ji wee chie igwe bụ ihe a ọ dị mma igbo ụnụ ahụnanụ ihe a wụ afọ anọ ụfọdụ na-akpọ ya arọ na-asị na mba na-asụ n'olu n'olu echiri igwe anyị n'ala South Africa n'ala KZN n'ala Durban mana igwe ọ nwere otu ihe anyị chọpụtara ọ nwere ọgbakọ a na-akpọ ọhaneze ndị Igbo ama m ka gị na ha ụnụ na-emekọ ama m ka adịmma gị na ọhaneze ndị igbo ka o si wee dịrị n'ala Durban biko kọwatụrụ igbo na-ege ntị ee igbo mma mma nụ ọhaneze ndị igbo la KwaZulu-Natal mụ na ọhaneze ndị igbo nọ n'aka dị mma ee maka ihe m ji wee kwuo na mụ na ọhalaeze nọ la aka dị mma bụ na echetasịrị m mgbe e bidoro ọhalaeze la KwaZulu Natal ee mmadụ dị ka chief Osadebe Ibegbu ọ bụ ya bụ onye kpọkọrọ ndị mmadụ wee ma ma ma makwa onye a na-akpọ

Amara Iheme na nwata na-agụ ata ya na chief Ugochukwu Nnadị na Emeka Anyanwụ Ọ bụ ndị a bụ ha bụ ndị kwakọbara ọhalaeze tikwuorire eh, Ọlụchukwu ọla imen ọ bụ ndị a bụ ha bụ ndị kwakọbara ọhalaeze e wee mesịa o wee ru na ime arọ 2007 Emeka Anyanwụ wee kpọọ m wee sị m bịa nene na ọha na eze chọrọ ka na mma adị mma ịbịa na ọha na eze ndị Igbo maka na ịchịkọ obodo na-adị mma e wee m sị ya okay ewee m bịa wee bụrụ ofu onye n'ime ọhalaeze ndị Igbo la KwaZulu Natal ọhalaeze ndị Igbo na-aga gagide gagide gagide gagide o nwere oge ọ garuru ọ ghasa ewee m chigata azụ wee bịa chịkọọ ọhalaeze ndị Igbo n'ime ahọ ahọ ịsatọ gara aga wee chịkọọ ọhalaeze ndị Igbo alaeze ndị Igbo ewee bidokwa wee jee jee meetie ma ndị a na-akpọ ndị na-achịkọ ọhanaeze niile gbaa gburugburu la South Africa anyị wee afa anyị wee banye n'akwụkwọ anyị wee na-agakwa gagide wee ruo ka ọhanaeze gbakọrọ aka maka na ịbịa na ọhanaeze Anyị nwere mpaghara obodo na ise na isii mere ka ndị Igbo wee bụrụ ofu ọha na eze a na-ekwu ha ya bụ ndị Enugu steeti Anambra Imo Abia Ebonyi eh, Rivers steeti ndị a wee gbakọọ wee wee m gwa ha na oge eruole mgbe anyị ga-enwe onye ya na-achịkọta omenala anyị ọnụ. Ọhanaeze wee kwado ya. Ewee m ọ ya bụ ọdịmma mụ na ọhanaeze na ọhana- ọdịmma mụ na ọhanaeze ebidoro nke nya ọ bụrọ n'elu ka e fere wee bụrụ ọhanaeze mana mgbe e chisiara igwe ọ bụ ọhanaeze nyere satifiketi iji wee gosi gị na ọdịmma mụ na ha siri na nwata wee bido Wee rukwa nke ị fụrụ anyị na ihe a, ọdịmma ọhanaeze with igwe anwa ka nọkwa. Igwe ya gazie. Debe. Ee, Igbo na-ahụ narụ na igwe anyị bụ igwe ozuzu, igwe e zuru mee. Hụkwanụ ọdịmma igwe na ọhanaeze ọ kọwala ka o si wee bido na ọ bụghị ihe taa. Ee, igwe ọzọ dịka ya wụ gịnị dịka gị onwe gị bụ igwe onye nnọchite anya omenala igbo na ụmụ igbo na kwazulu natal anyị makwa na obodo anyị nọ n'ime ya wụ mba South Africa ala Durban ha nwekwara ndị eze ha ama m ka adịmma gị na ndị eze obodo a nọ n'ime ha si wee dịrị gị na ha nwekwara mmekọrịta o nwere ka e, adịmma gị na ha ama m ka o si wee dị biko kọwara igbo na-ege ntị Ee, igbo ndị ọma m ji eme ọnụ dịka ihe nwanne m nwoke na-ajụ m obodo m nọ n'ime ya ndị Igbo bi n'ime ya bụ kwazulu natal ọdịmma anyị na ha dị na mma ee i jee be mmadụ ị chọba onye nwe ụlọ ka anyị bịara obodo a o nwere oge anyị nọrụ ewee m kpọrọ ụmụnne m anyị wee chọba onye ndị nwe ụlọ wee chọba ndị nwe ụlọ wee ruo mgbe anyị nwetara ndị nwe ụlọ mana ọdịmma ngị na mmadụ na-ebido ofu ụbọchị otu a ka mere ọ bụ i jiri nwayọọ na-agba nso maka Buusu sị na mkpụkọta ahụ na-adị mma ka ị na-akpụkọta ahụ ka ọ ya emesịa mara onye ị bụ ngị nwa mara onye ọ bụ ọfụma ọ bụ ya bụ ofu olileanya mụnwa nwee mana dịka o siri gbata n'ụbọchị tata ọdịmma anyị na ha ndị obodo na kwazulu natal dị na mma Ee, igwe udo dịrị gị ya gazie ọzọ dịka ibe ya wụ anyị o doro anya na igwe ozuzu nke na-achị ala Durban ala eh, KwaZulu-Natal na ọ ka nwụrụ izuụka ole na ole gara aga mgbe ọ dị ndụ maka anyị chọpụtara na igwe ahụ bụ igwe a na-akwanyere ugwu ọfụma n'obodo wụkwana igwe nwere ikikere nke ọma n'ala South Africa gburugburu mgbe ọ dị ndụ anyị amaghị ma gị na ya naabọ nwere mmekọrịta ma ọ ka adịmma gị na ya nke awụzi eh, ozuzu ọha na eze ndị obodo mana ya onwe ya bụ igwe ozuzu ọha obodo a nọ n'ime ya anyị ama ka ọdịmma gị na ya naabọ ka o si wee dịrị biko kọwatụrụ Igbo ndị ọma na-ege ntị
Igbo ndị ọma na-ege ntị ala m ekelekwa ụnụ nwanne m nwoke nnọọ ajụjụ gị amaka mgbe
nyanwa bụ eze na-achị obodo mgbe ọ dị ndụ ọ dị mma mụ na ya dị mma maka ọ bụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ ọ na-akpa mmadụ ọ na-akpakwu ma ndị bịara abịa ọ bụ mụnwa duru ndị be anyị wee chọrọ ya wee jebe wee lue oge anyị na ya bidoro ọ mata ndị ndị anyị bụ anyị nwa matakwa ya maka ọ dịghị easy ịmata ya bụ nwoke otu a otu a ọ dịghị easy Em, o nwere ndị ndị try ndị gbagworo mbọ ha ya agba ka ha mata ya ma ọ ka ha ludebe ya nso ma ọ dịghị mfecha mana ọ dị ha mfe mana mbọ niile anyị gba kpọrọ ndị Igbo ma na ihe ndị Igbo na-eme na-adị mma ma na anyị bụ ndị Igbo ma na anyị nwa bụ ndị Igbo na anyị kwesịrị anyị kwụrụ anyị akwụsie ike mara na mgbe ọbụla anyị tụfuru ihe ahụ e jiri mara anyị na ọ bụghọzi anyị nwa na anyị esigo n'ihe anyị bụ wee pụọ e wee m kpọrọ ha anyị ewee jebe n'ime ahọ naabọ gara aga wee jelusie ọ nabata anyị ọfụma Ee, o nwere mgbe obodo na-eme emume nke a na-akpọ ee, omenala be ha dịka o si wee dị n'olu oyibo a na-akpọ ya Heritage Day akpọkwara m ndị Igbo anyị jere a nabatara anyị ọfụma onye na-achị obodo bụ premier na na be anyị a na-akpọ ya gọvanọ na ebe anwa n'ụbọchị anwa anyị niile a nabatara anyị ọfụma ma kene anyị dịka o kwesịrị wee rukwa nke ọ nwụrụ ee, anyị jere maka na o nwere ihe ya bụ nwoke gwara m ụbọchị anyị jere n'obi ya o were ihe a wee nye m n'aka igwe Wee sị- igwe ha nyere gị ya igwe anwa nyere m wee sị m na m were ihe a Jide ya. Na ebe a ka m ma na-eji ya ma m tụkwasị ya n'ubu.
Onyinye dị mkpa. Ee, na ọ bụghị ihe e ji alụ ọgụ. Na sị ejikwana ya alụ ọgụ. Kama na sị jiri ya na m jiri ya wee chịkọtara ya obodo anyị bụ ndị Igbo na ndị Naijiria bi na KwaZulu-Natal na anyị jiri ya wee chịkọtara ha ya ọnụ. Ọ ya ka o ji mụ ya wee nye nya. mgbe ọbụla m na-eje ebe ọ na-eme mmemme ana m eji ya aga m jiri na arịa n'aka ọ mago na ọ mụnwa ọ mago na ọ bụ onye anwa o nyere ya onye ọbụla bụ onye obodo amago na onye a bịa bụ onye igbo anwa a na-ekwu okwu ya nyere ya igwe eze obodo ha nyere
mkpara dị otu a mkpara dị etu a ya gazie Debe nwa. igwe ya gazie ee igbo ndị ọma unu ahụna na igwe anyị na-ekwu okwu ya bụ igwe mara ntọala ma na-eso usoro kwesịrị ka e soro ọ ya na igbo nọ na ala Durban or maọbụ ala KwaZulu-Natal eseghị n'elu igbo ị na-akọ ugbu a na ụkwụ shi anyị ike n'ala ya gazie ee igwe ọzọ dịka ibe ya wụrụ na dịka onye ọchịchị onye nlekọta ọdịnala igbo na ụmụ igbo nọ n'ala KwaZulu-Natal anyị mara nke ọma na ọ dịghị mfe cha ịchị mmadụ ma o nwere ihe ya ahụ ma ihe ma ihe ihe na-ara ahụ ma ihe mgbagwoju anya ma ihe dị aṅa ị na-ahụta n'ime ọchịchị gị a site na mgbe e chiri gị echichi a ruo ugbu a ma o nwee mmekpa ahụ dịgasị anyị na-enweta n'etiti ụmụ igbo ndị ị na-achị biko kọwara igbo ndị ọma na-ege ntị ndewo nwanne m ndewo ihe dịkwa n'ụlọ ọchịchị adịghị ofere otu a ka o mere mana
a bịa a na-enwe ndị kwe na ndị ekwena otu a mana ihe dị mkpa bụ ndị kwetanụ karịa ndị na-ekwero ndị kwetanụ ị dị achị ha otu a ka o mere ndị ị na-achị bụ ndị jiri ekweta otu a ka o mere ọ ndị jiri ekweta ka a na-achị achị maka ha ya agbagharịgide na ha ekweta agbagharịgide na ha ekweta agbagharịgide na ha ekweta aha na-aga ha ka na-agbagharị na ha ekweta so ị fụọla ha nwa la-agbagharị na-abụ ndị a la-achị achị otu a ka o mere so etu ọnwa ka ọ dị na ndị na ọchịchị adịghị mfe n'ime ihe dị n'igwe um, ihe dị n'igwe siri ike o siri ike kọwara Igbo ihe m ji wee sị gị na o siri ike bụ na um, ị ya na-agbakụ mma onye iro gị ma ya bụrụ na udo dị ị ya na-agbakụ mma onye onye jụrụ gị nke nke- onye ngịnị akwụkata nke nyaa ọ jụ gị nke nyaa ị ya na-agbakụ ya ma ya bụrụ na udo dị dochia ọnọdụ gị as igwe bụ ka udo dị n'obodo otu a maka igwe adịghị abụ onye mmesa otu a so um, ya nwa bụ ihe e wee bụrụ nnukwu ibu nyelụ e nwekwara ndị igwe a na-agụ agụọ hmm? mana ọ fụghọzi ụzọ ya esi wee ya abụrụzi ya abụrụ ya bụ igwe abụrụ maka na ikekwa ọ maghị ebe ọ ya esi wee ya ebido mana mgbe i bidosiara ma mgbe e bidosialụ n'aka gị o wee fụzie na enweziri ebe a na-ejezi o wee gụba ya mana ihe m na-agwa ụmụ Igbo bụ na anyị ya akaba ahụ na isi ala adịghị atọ ebe a kpọrọ ya otu a ka o mere onye a nwa bụ igwe ma onye a nwa bụ onye ọchịchị anyị aka na-asị ya ya na-achịgodi anyị mgbe oge agabiga onye ya abụkwa igwe abụrụ igwe onye ya abụ onye ọchịchị abụrụ onye ọchịchị so na ọchịchị adịrọ adịrọ mfe ofecha ma ọlị i kwusigo e nwere ndị ị ya anabata maka na ị kwesịrị ịya anabata ha ka udo na-achị ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị bụ onye ọchịchị ị kwesịghị ịnabata ya nwee ihe na-eme ya ka ọ bụrụ na udo dị n'obodo ị nọ na ya eh, igwe birikwo eh, ị na-akpọrọ anyị eh, nkume n'elu ntu ka o si ada ka o si atọkwanụ ee n'ezie anyị na-ahụpụta ihe e ji wee chie gị igwe igwe ọchịchị gị dị mma chịrị gawa ọzọ dịka ibe ya wụ igwe ee ọ dị ọgbakọ anyị chọpụtara a na-akpọ ọgbakọ ndị nze na ọzọ n'ala South Africa amaghị m ma ị bụkwa otu onye n'ime ọgbakọ dị otu a
na ndị nze na ọzọ na South Africa na ihu chukwu na ihu mmadụ afa m adị ya n'akwụkwọ ha Ee, ihe mere na afa m adị ya n'akwụkwọ ha okwu ya tere aka ọ ya-abụ okwu ụbọchị ọzọ udo igwe Ee. udo igwe mana ọ bụghị na ajụrụ m nze na ọzọ mba mana ajụghị m nze na ọzọ mana okwu dị na nze na ọzọ o tere aka o tere aka ọ bụrọ ihe mma akara ikwu n'ụbọchị tata igwe i kwuchaala i sị ka ọ bụrụ okwu a ga-ekwu Ụbọchị ọzọ.
udo dị igwe igwe ọzọ dị ka ibe ya wụ ọ bụrụ na i lee anya na n'obodo anyị nọ n'ime ya bụ ala South Africa karịsịa n'ala Durban ka anyị nọ n'ime ya ọ dị mkpagbu dịgasị aṅaa ndị igbo na-adị enweta karịsịa ụmụ naijiria mana ọ dịka ọ kasị njọ ụmụ igbo maka igbo ndị na-apụ mba mm. i lekwaa anya a sị naijiria n'ala South Africa maọbụ n'ala Durban ọ wụ ụmụ igbo ọ dị mkpagbu dịgasị aṅaa ihe otiti dịgasị aṅaa ndị igbo na-enweta na obodo anyị nọ n'ime ya nke ndị oyibo na-akpọ xenophobic eh, attack ka anyị na-adị enweta ugboro ole na ole ọ wụ na ị gụọ ọnụ ọ gịnị ka ị chere butere ọnọdụ dị otu a nnọọ nwanne m nnọọ igwe
Ee, ka m saa gị ya na mfe ebe ọ ya-ekwe onye ọbụla nghọta anyị ji aka anyị na-eme ihe na-eme anyị
kọwaara anyị igwe nke izizi bụ na ndị anyị nọ na be ha amaghọ ndị anyị bụ nke ịbụa bụ ya bụ ihe anwa ndị Igbo na-atụ n'ilu na-asị na Igbo enwe eze maka na ndị nchịkọ nọdị ndị ntisa anọdịkwa anọdị ọ ya bụ nsogbu ndị naijiria na ndị igbo na-enwe na mba na-enwe na mba were ekwute na mba nke afụrụ anyị nọ n'ime ya bụ South Africa Obodo anyị nọ n'ime ya nwere iwu. Iwu obodo ọbụla i biri ha na n'ime obodo anwa iwu anwa so wee jide gị otu a ka o mere
and ị ya-ekweta na iwu obodo nke anwa na-ejide iche ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ na ndị Igbo Eh, ma ọ ndị naijiria na ndị anyị bi na be ha mara ndị anyị bụ ihe ọ dị ka ya bụ ibi gị na be mmadụ ma onye nwe ụnọ amaha onye ị bụ ma ọ pụta n'ụtụtụ ọ gafere gị jebe ebe ọ na-eje o jesịa anata ọ gafere gị ọ naba o jesịa ọ na-apụ ọ gafere gị o jesịa anata mana ọ maha onye bi na be ya ebe ndị Igbo ya-esi were ya ama na ebe anyị nọ na dịka a na-eji mma na egbe na ihe niile achụ ha ọsọ n'ilo na street ebe ha na-emesi business ebe ha na-agba mbọ bụ ma o so na ofu ihe a m gụrụ gị mere anyị ji wee jebe iji ịfụ eze na-achị obodo maka ị bịa n'obodo a e nwere ndị a na-akpọ chief ha nwere ya dịka e nwere ya na be anyị ha nwere ndunas ndunas ya bụ ndị na-afụ maka ndị nọ na hostel bụ ndị ndị chief na-afụsị other ebe ọbụla Ị bịa na be anyị, e nwere ndị ichie, nwere ndị ogbuehi, nwere ndị eze amaala. Then ma ndị a amaha ndị anyị bụ. So na nnukwu ọrụ dịka ị jụburu m na mbụ, nnukwu ọrụ dị n'i- dị n'ihu. Mana ọ bụ ya mbụ ọrụ dịka anyị bụ ndị Igbo. chineke na-emere anyị ihe niile ndị bụ ndị igbo ma ndị naijiria kwesịrị ịkwụnye anyị n'azụ maka ụfọdụ mgbe a na-ahapụ ya a sị na ọ bụ ihe m ka ọ bụ ma ọ bụrụ na a na-akwụnye n'azụ obodo ya-ama na mba na ihe a bụ ndị a na ọ bụrọ ihe na obodo ama na-afụkwa ya etu anwa ha si afụ na ihe a dị ka ihe igwe agba ogidi na ezinụnọ ya obodo afụkwa ya etu anwa obodo fụrụ ya la ọ ha nwa so mgbe ọbụla nduna ndị chief bidoro mara ndị anyị bụ maka ndị a na-apụta eji mma achụ ha ọsọ na street nwere ndị ha nwa nọ n'aka enwere ndị ma ha nụ enwere ndị la control ha na enwere ndị ya-asị ha ngwa aka nyọ unu ejekwula ebe anwa ọ bụ na etu ụmụnna ihe a m sị ụmụnna moto ọbụla gbafere n'ilo n'ilo be m ebe a na a ya-ama ya okwute ụmụnna ama moto anwa okwute ma nsị ha mba na okwute na-ama moto adịrọ mma kwụsị na ewe ịma moto okwute ha kwụsị ịma moto okwute ọ bịa bụ ihe ya-ebi okwu
igwe dịka ị tụrụ o nwere okwu ole na ole ka i si wee kpata ya aka mụ onwe m gara eche a- ama m na ọ ga-amasịkwa igbo na-ege ntị ka ịkọwa ịkọwa okwu ahụ ọfụma ka anyị ghọta ị sị na nke mbụ na ọwụ igbo ọwụ anyị onwe anyị na-eme ihe na-eme anyị n'ihi gịnị na ndị anyị bịara be ha ama ndị anyị wụ igwe achọrọ m ka ịkọwa ịkọ ịkọwatụrụ anyị ebe ahụ gwakwana anyị ihe anyị nwere ike ime ọ ụzọ anyị nwere ike isi wee mee ka obodo mara ndị anyị wụ ka e nwee ike wezụga ọnọdụ nke mgbe ọbụla ọgụ na mgba egbu egbu ha ịla ndị eh, akụ na ụba ụmụ igbo n'iyi biko igwe anyị chọrọ ịnụ olu gị na banyere ọnọdụ a o nwere mbọ anyị na-agba Mbọ anwa anyị na-agba, anyị gbasịa ya mbụ mbọ, anyị ya-abụ ndị ndị obodo maalụ na anyị nọ na be ha ọfụma ọfụma by ibinye aka n'akwụkwọ e binyesịa aka n'akwụkwọ anwa ndị niile anwa bụ ndị chief e wee kwekọrịta wee sị mba na ndị a na anyị amatago ndị ha bụ anyị na-agba mbọ ya anyị nọ n'elu ya
ya gazie igwe mụ na ndị ọha na eze na-agba ya bụ mbọ nọ na South Africa na ndị ọha na eze nọ na KwaZulu Natal na ndị a na-akpọ ndị Supreme Eze in Council KwaZulu Natal na-agba ya mbụ mbọ na ndị Supreme Eze in Council a bụ ndị nọ n'okpuru m dịka ndị ichie na ndị ogbuehi Ah, ha nwa anyị niile na-agba ya mbụ mbọ iji wee iji wee wee wee mee ka ya mbụ ihe ndị anwa nwee ike wee kwụsị
igwe n'ezie eh, anyị ga-asị igbo sị e mee ngwa meghara ọdachi sị ka unu na-eme sị doo unu mee na ọsịsọ maka na eh, ihe erika ee eh, mana ọ bụrụ na i nee anya ị ja-afụ na mgbe ya mbụ ihe bidosịrị anyị jiri jee fụ ya mbụ igwe igwe nwụrụ anwụ na ya mbụ ihe dajụrụ otu a ka o mere ọ wụ eziokwu o wee ruo mgbe igwe nọ n'ụlọ ọgwụ mgbe igwe na-aya ahụ n'ime ụlọ ọgwụ ya bụ mgbe nke anyị fụrụ mere ụbọchị ala malitere malitere mana nke a anyị bidoro kịta ya-abịa n'isi ngwụdebe isee igwe ọzọ dịka ibe ya abụrụ dịka onye nchekwa ụmụ Igbo na ọdịnala na omenala Igbo na mba KwaZulu Natal olee ndụmọdụ dị aṅaa ị nwere ike inye ụmụ Igbo ndị ị na-achị banyere otu a ga-esi wee bie ndụ ịgbanarị ume ọnwa dịgasị otu a ama m ma e nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụ Igbo banyere ọnọdụ dị otu a
ihe mụnwa nwere ịgwa ụmụ Igbo bụ na nke izizi na ndị Igbo na-atụ ilu na-asị na ọ na-eme nwanne onye na-agba ajọ egwu ọkọ iku a na-akọ nwanne ya
Ee, ndị Igbo ewerele ebumnobi na onye ọbụla bịara Sa- bịara South Africa dị ka ọrụ oyibo na ọ ya na-akwụ n'ilo Otu a. mana mụnwa na-asị mba na ịkwụ na iro abụrụ ihe bụ ezigbo ihe maka na iro anyị na-akwụ ịkpọnyere ahịa na ya ekwukatago m okwu sị onye ọbụla pụọ n'iro ịkwụ n'iro ya maka ndị na-akwụ n'iro agba mbọ na-akwụ n'iro agba sị na ha na-agba mbọ adịrị agbata m- adịrị agbata ihe e ji abụ ọgaranya na iro ihe a na-agbata na ihe n'iro bụ okwu na ụka ijere agbata ndị uwe ojii hmm. ịgbata ya ọnwụ ike hmm. o nweghị ihe ya a na-agbata na n'iro a na-agbatakwu ya ọya ọya nwaanyị a na-agbata ya n'iro hmm. so and ọ bụ ọ bụ ya bụ ihe ndị anwa bukọrọ butere afa ọjọọ a a mm, na-akpọ ndị Igbo ma ndị Naijiria mana i nekwaa anya ị fụ na ọ bụọ ndị Naijiria niile maka ị pụọ la street ị ya afụ ya ndị Yoruba la akwụ la iro ọ kwa ndị Igbo ọ bụ ndị Igbo Igbo zuru mba so kedu ihe a na-akwụ la iro kedu ihe a na-achọ n'iro ọ kwa anyị nwere ndị Pakistan n'obodo a ọ kwa anyị nwere mba dị iche iche n'obodo a ọ bụ la iro ka ha na-abụ olee nụ ihe nke anyị ji wee dị iche na ihe mụnwa na-ekwu bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ịpụ n'iro baa n'ụlọ jee chọọ ofu ihe ọ ya na-eme o nweghị ihe a na-agbata n'iro igwe ya gazie ee eh, Igbo unu anụna ndụmọdụ igwe na-enye ụmụ igbo nọ na mba si ndị na igwe ka i si wee kpọọ ya okwu ahụ tọrọ m ụtọ nke ọma sị na akụ na ụba adị agbata ya na n'iro kama na okwu na ụka ya wụ onye ọbụla baa n'ime ụlọ mee gịnị chọọ ihe dịgasị aṅaa ọ ga na-eme ịgbara okwu na ụka ọsọ ee igwe nke ahụ ọ bara nke ọma ma onwe m ọ bara m na ntị amakwa m na igbo ndị na-ege ntị na ha na-amụta ihe banyere ya ọzọ abụrụ igwe dịka onye nchekwa ụmụ igbo i lee anya ị ga-ahụ na ọtụtụ ụmụ igbo nọ na mba lụrụ ụmụ nwaanyị mba dịka gị onwe gị sokwa bụrụ otu n'ime ha o nwekwara na ihe ị mere mgbe ị na-akọwa onwe gị nke ọma ị sị na ị lụrụ nwaanyị mba kpọrọkwa ya laruo igbo ya wụ omenala Igbo mana i lee anya e nwere ọtụtụ ụmụnne anyị ndị Igbo lụsịrị nwaanyị mba adị akpọ ha ala Igbo maọbụ ndị mụgasịrị ụmụ na mba adị akpọ ha ala Igbo biko o nwere ndụmọdụ ma okwu dị aṅaa i nwere ike ịgwatụ ụmụ Igbo ndị lụrụ nwaanyị mba maọbụ mụọ ụmụ na mba tọrọ na mba o nwere ndụmọdụ i nwere ike ma okwu dị aṅaa ike ịgwa ụmụ Igbo banyere ọnọdụ dị otu a
dịka o siri were gbata kwụrụ la ụbọchị taa amaghị m na ndụ m na ọ na South Africa ka m ma ebi ya etu ọnwa ka ọ dị mana ụmụ nke m mụrụ amụ onwe ebe ha ga-ebi echi amaghị m ha nwere ike ụfọdụ ebiri la US nwere ike ụfọdụ ebiri la London nwere ike ụfọdụ ebiri la naijiria nwere ike ụfọdụ ebiri obodo a nna m mụrụ m amụ ama akọwatanwu obodo m ma ebi mana ọ na-adị mma nwaanyị ị na-anụ ịma obodo i si ma biri n'obodo ahụ ọ na-adịkwa mma ụmụ gị ịna obodo i si ma mara dịka omenala obodo i si na ya si wee pụta si wee kwụrụ ee maka onweghị onye ma isi ya-abụ eze echi otu a ka o mere ọ bụrụ na nne ha ama na ebe i si kee zi ka ụmụ ya ya-esi wee ya-ama ebe i si ee adịghị m asịkwa onye nụrụ nwaanyị obodo ya chụbigo iro jee lụrụ nwaanyị be anyị mba mana ugwu bụ nkwanyere nkwanyere nwaanyị ji wee nweta ibe ya hmm?
onye onye mụtara nwa kpọla nwa ya ebe o si ka nwa ya mara ebe o si onye ji nwaanyị kpọla nwunye ya ebe o si maka ụfọdụ mgbe akpọlaghị nwunye gị ebe i si na-ebute mkparị ọ dịka o nwe ebe i si ọ dịka ya sị na o nwere ebe i si mgbe izi na mba anyị bịara obodo a ihe a na-ekwu ọ bụ na ihe ndị obodo a na-ekwu ọ bụ na ndị bịara abịa na-eri anụ mmadụ o wee dịgide wee dịgide wee dịgide wee ruzie nke ndị obodo bịa bịa bịabazie na be anyị ha rio na be anyị adịghị ahụ eri anụ mmadụ and eh, kịta ha amatala na ndị be anyị adịghị eri anụ mmadụ and ha amatakwa na ndị a nwere ebe ha si
ugwu adị ugwu ewerela adị ugwu adị
so um, ọ ya bụ ihe mụnwa nwere ịsagara nke ahụ eh, igwe ị satara ya nke ọma ndụmọdụ gị bakwara na ntị nke ọma mana ọzọ banyere okwu a bụrụ i lee anya ị hụ na a sị na omenala mba niile bụ ugwu ha and otu omenala dị mkpa n'ime mba niile bụ asụsụ mba ọbụla na-asụ dịka i lee anya ndị agbata obi anyị wụ ndị ndị ofe mmanụ onye ofe mmanụ hụ nwanne ya n'ụzọ o were asụsụ ha kelee nwanne ya onye ugwu ahụ nwanne ya n'ụzọ o were asụsụ ndị ugwu kelee nwanne ya mana onye igbo hụ nwanne ya n'ụzọ o were asụsụ ndị ndị mba ọzọ ma asụsụ ndị ọcha ị hụ nwanne gị ihe ga-apụ gị n'ọnụ bụ how far ị hụ na ọ wụrụ na gịnị adịghị ma kpọọ ya na ọ wụ adịghị akwalite ejighị e, omenala wee kpọrọ ihe karịsịa ụmụ anyị na-amụ na mba ọtụtụ n'ime ha anaghị anụ asụsụ igbo anyị si wee bata mana onye ofe mmanụ mụọ nwa na mba maọbụ onye ugwu ị ga-ahụ ụmụ ya ga na-asụ asụsụ nna ha mana ụmụ igbo ọ dịghị otu ahụ elee ndụmọdụ i nwere ike ịdụ ụmụ igbo banyere ọnọdụ dị otu ime ka asụsụ anyị asụsụ igbo kwudosie ike ma n'ebe ụmụ anyị mụgasịrị na mba elee ndụmọdụ i nwere ike ịdụ ụmụ igbo banyere ọnọdụ a ndewo nwanne m ndewo n'uche nke mụnwa a sị na ya na-eme amụta nwa nwa amụta ibe ya otu a ka o mere mgbe mbụ mgbe gboo anyị adịghị asụ oyibo otu a mana enwere ihe mere ka ụmụ Igbo were gbasasịa were bụrụ ndị jisiri ụfọdụ ihe dịsị iche iche wee tisie na ndụ anyị ngwara gị ihe ọ bụ kọwara anyị akwa ya ka anyị kwedoro ebe a igwe afụfụ
afụfụ la mkpagbu ka a na-akpagbu ụmụ igbo ka a na-akpagbu ụmụ igbo ụmụ igbo jiri mkpagbu na afụfụ wee gbasasịa wee gbasasịa n'ime ọhịa dịsị iche n'iche n'ime ụzọ n'ụzọ dịsị iche n'iche wee nezie emezi onye na-asụ nke a nwanne ya na-asụ nke ọzọ ọ bụ afụfụ mana n'ime ọnọdụ a ele ihe nwere ike ime ka asụsụ anyị ahụ guzosie ike ka ọ ghara igwu mmiri dị ka anyị hụrụ ọ na-egwu ihe a ya-emere ya bụ nụnụ n'ime ụmụazị anyị na-amụtasịrị ndị nke ma na ha nwere ebe ha si ndị nke ma ụdịrị ihe a mbọ a ndị mmadụ na-agbagasị na mba ụwa dị iche iche iji wee na-eme ka ọdịnala anyị omenala anyị wee pụta ife ụfọdụ nwere ike ụfọdụ a na-emepekwa ụmụ ihe akwụkwọ ebe a ya na-akụziri ụmụ anyị akwụkwọ oyibo n'asụsụ igbo n'omenala igbo hmm? ụfọdụ abịakwa maka ihe niile a na-agụta ya asụta ya n'oyibo
ọ bụghị ihe niile ka a na-akụziri nwata akụziri
e nwere ihe a ya-eme ndị okenye na-eme ị nọ ị na-ene anya ị fụ ihe a na-eme ị fụ ka esi eme ya ị mụta ka esi eme ya a jụọ gị ị kwuo na ị ma ka esi eme ya na ị nọ mgbe ọ na-eme dịka m na-agwa gị na nna nna nna bụ nwa ebule m na e nwere ihe ọ na-eme mgbe ọ bụ ọlụ ọha dịka culture Igbo siri were dị and abịa abụ m ụmụazị mgbe anwa m nọdụ na-ene anya na-amụtasị ụfọdụ ụmụ ihe ndị anwa ụmụ ihe ndị a na-eme ọ bụghị dibịa ka ọ bụ mana ana m amụtasị ụmụ ihe n'ime ya ọ ka ọ dị
hmm. igwe ị na-akọwa na ọ na-adị mma ka a na-akpọrọ ụmụ anyị ka a na-akpọdata ha nso na-akpọdata ha nso akpọla ha igbo ma ndị nke bi n'ala oyibo a na-akpọdata ha nso mana ndị a na-agwa gị bụ ụmụ igbo ị na-akpọdata ha nso anaghị agba elu elu mana ọkwa ị fụrụ anya a ị fụrụ dị ihe a ọ bụ anya anya bụ ya bụ nka inwe anya inwe nka ọwa asụsụ Igbo ọwa asụsụ Igbo ee igwe na-atụfughị oge i kwutere ya nke ọma dịka ndụmọdụ nyekwara ebe ahụ metụrụ bara m na ntị ị sị na ọ ga-adịkwa mma ka e mepe ebe ụlọ mmụta ebe a ga na-akụzi ihe dịka ụmụ asụsụ igbo na omenala igbo ọ dịkwa mma nke ọma ị maara nke ọma na ị ga-akwadokwa ọnọdụ dị otu a na Durban maka ọ dịkwa ụmụ igbo a mụgasịrị na Durban anyị nọ n'ime ya ga-adịkwa mma ka ha bajusi ụlọ akwụkwọ dị otu ahụ na-amụtakwa ị sị ị hụ nwanne gị ma ọ bụ nwa gị ị sị ya bịa ọ ma na nna ya sị ya bịa udo dịrị gị igwe ọzọ abụrụ igwe dịka oche eze ga-esi wee dịrị ọchịchị ga-esi wee dịrị anyị mara nke ọma na ọ dị ee eh, ọchịchị igwe ndị a na-eme igwe chịchaa o ji aka ya họpụta onye ga-anọchi anya ya nwekwara ebe a na-eme igwe chịchaa ndị ndị ndị chere na o ruru ha dịka i kwuru na ọchịchị ga nkwere ndị ọ na-amasị amaghị m ka e si eme ọnọdụ a na kwazulu natal a ọ bụ ị chịchaa i ji aka họpụta onye ga-anọchi anya gị ka ọ bụ mgbe ị chịchara ee eh, onye chere na o ruru apụta zọọ ya ka ọ bụ mgbe oge ahụ ruru igbo ejikwa aka ha họpụta onye ga-echekwa e, e, ha amaghị m ka e si eme ya bụ ọnọdụ na kwazulu natal a anyị nọ n'ime ya bụ obodo ka ị na-elekọta anya ya
ndewo nwanne m ndewo igwe
ya bụ ajụ ị na-ajụ m karịrị mụnwa ị na-ajụ ya agaghị m asa ya hmm. Hmm? ihe m jiri gwa gị na m ama asa ya bụ na n'uche nke mụnwa n'uche nke mụnwa asị m na ọ bụ na m nwụsịa ma asị m na m kpọọ ụmụ m jụọ ha sị ya ihe dị n'igwe ụnụ achọrọ ya ị ma ihe m ma-asị ha mụnwa ya-asị ha mba na ihe dị n'igwe siri ike o siri ike maka na ihe ị ya na-agbakọ ihe ị ya na-ewepụ erika
ọ bụrụkwara na dịka onye nnọchi anya maha asanwu maha asanwu gị ya mba maha asanwu gị ajụ ajụ anyị ịsara ejụrụ maha asanwu ya maha asanwu ya na ọ ngwara iwu- ọ sị na ọ gaghị asanwu ya ugbu a ee ee anyị ga-asị ka ọ dịkwa mgbe ọzọ maka na ajụjụ ahụ dị ezigbote mkpa hmm. ọ dị ezigbote mkpa maka echi igwe sị ya dị mgbe ọzọ igwe ọzọ dịka ibe ya bụrụ ee ọ dị ihe eji mara ndị Igbo dịka ụmụ omenala Igbo dịgasị aṅaa ụfọdụ na-akpọ ya ụfọdụ na-eri ji ụfọdụ na-akpọ ịwa akwa ụfọdụ na-emenwugasị ọtụtụ eh, ụfọdụ na-agba mmanwụ ụfọdụ na ọtụtụ eh, emume mmemme dịgasị aṅa igbo na-eme bụ eji mara ndị igbo amaghị m ma ọ dị mmemme dị otu a ka a na-eme na kwazulu natal igosi n'ezie na ụmụ igbo nọkwa na kwazulu natal eziokwu ya bụ mmemme niile a ị gụrụ eji wee mara ndị igbo ana m emesị ha niile n'ime ahọ ọbụla anyị na-eme ya a na-emekwanụ ya na palace a maka na ọ mụnwa ka ọ dị n'aka mgbe oge ya ruo ana m akpọku igbo igbo abịa eme ya mbụ emume dịka esi eme ya na be anyị ebe anyị si etu ọnwa ka anyị si eme ya n'ime arọ ọbụla enweghị nke anyị na-agharụ agharụ anyị na-eme mmemme ịwa ji anyị na-eme mmemme ịgụ arọ ịgụ arọ anwa enwere ụfọdụ na-akpọ ya na be anyị enwere ụfọdụ na-akpọ ya ị- ị- ị- ịtụ nzu nwere na na na na na n'uli ebe m si anyị nwesịrị ma anyị na-eme ihe a na-akpọ ịgba odi na-eme ihe a na-akpọ emume emume emume emume u- u- uche ụmụazị hmm? so ihe niile ndị a anyị na-emegbado ya ịtụ nzu anyị na-atụ nzu ya bụ ịgụ arọ hmm? so eh, ịwa ji anyị na-eme ihe ịwa ji ma oge ya luru igbo niile na-apụta a na-awa ji na palace a
igwe ọzọ ị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ ee igbo unu ahụna nke ọma dịka igwe anyị si wee kọwaa na emume ndị dịgasị otu a ka eji mara igbo n'ala igbo na a na-emegasị ya na mba kwazulu natal karịsịa na obi a igwe anyị nọ n'ime ya na a na-eme ya igosi n'ezie na na igwe anyị bụ igwe agba ogidi nke mbụ na KwaZulu-Natal na ọ bụ igwe mara ntọala ma na-esochi ntọala ike ee igwe ị ga-adịkwa ka echi ị ga-adị ka echi igwe ị ga-adị ka echi ị ga-adị ka echi igwe igwe na ọzọ abụrụ ọ bụrụ na i lee anya nke ọma dịka nwa afọ Igbo onye na-anọchikwa anya ụmụ Igbo na mba ị ga-ahụ na ọtụtụ ụmụ Igbo nwere akwa na-ebe N'ala Naijiria ka anyị si pụta n'ime ya, ọtụtụ na-asị na na a na-akpagide ha, ọtụtụ na-asị na ọ na-adị mma ka Igbo nwere onwe ha. Igwe, n'anya nke gị dịka onye nnọchikwa anya ụmụ Igbo nọ na mba, o nwere ihe i nwere ike ikwu banyere ọnọdụ ụmụ Igbo na ala Naijiria ka anyị si pụta n'ime ya? Em,
o nwere ofu ihe m chọrọ ịlụtụ aka ọ bụ na it- achọrọ m iji be m wee maa atụ ọ bụ na ụmụ m na ha adị enweta ihe ha chọrọ n'aka m adịa m akpatara ha nri adịa m a- e- adịa m enye ha mmiri ọṅụṅụ adịa m enyekwa ha ụgbọala nke ya ebugharị ha ma buje ha ebe ha chọrọ ije adịa m enyekwa ha ezigbo ụlọ akwụkwọ ọ sị na ya na-eje akwụkwọ ọ pụọ ya ejezi akwụkwọ chọba ọrụ ebe ọ ya akpa achọta ego ya eji wee ya enye onwe ya nri maka ndị eziga ya maka ndị eziga ya
ọ bụ na nri ka ọ ya na-enweta n'ụlọ ọ pụọ chọba ebe o ya eri nri ebe ọ bụla e nyere ya nri ọ nara nri ahụ rie maka adị enye ya nri maka adị enye ya nri n'ụlọ ọ bụ ya bụ ọnọdụ ndị Igbo fụrụ onwe ha n'ụbọchị taa and ọ bụkwanụ ya bụ ihe butere na ụmụ Igbo sị mba ka ha nwere onwe ha ị bịakwanụ ndị anwa adịghị enye nri ndị anwa alaghị enye akwụkwọ etighi n'ụlọ akwụkwọ ndị anwa enweha ọnọdụ nke a na-enye ha eziokwu na naijiria ha nwa ka a ka egbu
bụ ofu ndị ahụ a na oke ruru ha na adị enye oke ruru ha ha nwa ka ihe a na-eketezi wa ọnwụ ike ha nwa ka na- ha nwa ka ejiri onye- ọnwụ ike wee na-echiri ọjị kwada ndị la-achị ha achị ha nwa esokwughị n'ime ndị la-achị ha ha nwa esokwughị n'ime ndị na-achị ha ọ bụrụ na ị chọọ ịbụ sekuriti onye nche na be nna ọ mụnwa ka ị ya-ewere ọrụ nche na be nna otu a maka gị onye maara ala maka mụnwa bụ onye maara ala ị kpọrọ okwu aha ọ bụ nche onye nche m je kpọta onye nche onye mba ọzọ onye ugwu
ọ bịa chebere m ala Igbo O nwere nsogbu.
O nwere nsogbu. dịka obodo anyị nọ n'ime ya si were dị ị daa iwu obodo abụrọ onye obodo ị daa iwu obodo n'izizi e wee gị na ị maghị ihe ị na-eme ị daa ya nke ịbụa e nye gị iwu ya egosi gị na nke izi ahụ ị dara a sị gị naba na a sị haa gị laba maka na amaghọ na ọ bụ iwu ka ị dara ọ na-eme ihe ị na-eme maka na ọ na ị ma ihe ị na-eme na kịta na ị ma ihe ị na-eme na ọ bụrụ ma uche m na m ma-asị na Igbo na-enwe ndidi and eh, mgbe ọbụla mmadụ nwebe ndidi nwegide ndidi nwebe ndidi i nutobe ya n'ahụ aja o bido zọba onwe ya hmm. ọkwa ya bụ ọnọdụ Igbo fụrụ onwe ha n'ụbọchị taa hmm. so na Igbo na-azọ onwe ha maka na enwekarịala ndidi
ha ya na-azọ onwe ha maka onye ọbụla a na-akpagbu akpagbu na-azọ onwe ya otu a ka o mere
otu a ka o mere so ha zọbazie onwe ha ebe ha zọtara onwe ha
ewere ha were mana igwe o nwekwara na ndụmọdụ ị nwere ike ịdụ ụmụ Igbo banyere ọnọdụ dị otu a ka a ya-esi wee zọọ ya wụ ee ndọrọndọrọ nnwere onwe ka ọ dị mma o nwere ndụmọdụ ị nwere ike ịdụ ụmụ Igbo banyere ya bụ ọnọdụ
okay mana nnwere onwe a na o nwere onye ji ya n'aka kọwara anyị o nwere onye ọ dị n'aka kọwara anyị nnwere onwe o nwere ndị ọ dị n'aka nnwere onwe bụ ndị IPOB na na na the leader Nnamdi Kalu ọ ha na-eme nnwere onwe nnwere onwe hmm? ha mebe ya Ọ gaa, ọ dị mma. Ọ bụkwanụ na ndị Igbo bụ ndị na-achị anyị achị sị mba na ha ihe anyị chọrọ ọ bụ eh, ka anyị jiri aka anyị rọpụ ka ka ndị ndị ndị ndị obodo anyị siri na ya pụta ka anyị so bụrụkwanụ ofu ndị na ndị na-achịnụ emekwa ya etu anwa ọ dịkwa mma ọ dịkwa mma mana onye ji ekwetakwa ka eme ya etu anwa ka o wee bụrụ ihe ya-aga n'iru so na egwu ya mbụ ihe egwu dị na ya nke mbụ bụ na ị sị na ọ bụrụ na e kwere ka Igbo nwere onwe ha na ọ dị mma ma ọ bụkwara na ha sị na Igbo ngwa bịanụ ka unu soro na ndị na-achị achị na ya wụ ihe dịkwa mma mana dịka m jụrụ na mbụ igwe e nwekwaranụ ihe dịka ndụmọdụ dị aṅaa dịka onye otu onye n'ime ndị na-echekwa ụmụ Igbo na omenala Igbo o nwere ndụmọdụ dị aṅaa i nwere ike ịdụ ya wụ ụmụ Igbo ndị ị na- ị na-echekwa banyere ya wụ ndọrọ ndọrọ nnwere onwe amaghị m ka a ga-esi nwee ike wee mee ya ọ dịkwa mma n'uche aka nke gị
ọ dịghị m n'aka ọ dịghị gị n'aka ọ bụ na ọ dị m n'aka m kwuo ka a ya-esi ya eme mana ọ dịghị m n'aka o nwere ndị ọ dị n'aka
ị na-akọwa na ya bụ ndị ọ dị n'aka ya wụ ndị ọnụ na-eru n'okwu na ha mee ya ka ọ dị mma igwe ya gazie ndewo ee igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ ahụnanụ ka anyị si wee jee taa nụkwanụ akpịrị okwu ya bụ igwe agbogidi 1 nke izizi na kzn ụnụ ahụna akpịrị okwu ya hụkwa n'ezie na ya wụ onye isi, onye ọchịchị, onye ndu na onye nchekwa ụmụ Igbo na omenala Igbo na ihe ọ na-eme doro ya anya na ọchịchị ya doro ya anya igwe ọzọ anyị sị na ị ga-adị Ya gazie nwanne m. igbo ndị ọma na-ege ntị ụnụ ahụna nke ọma na ọ na-adị mma ịkwado omenala Igbo na asụsụ Igbo n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nwetara onwe gị na mba ọbụla ị nwetara onwe gị ebe ọbụla ị na-aga i were ejimara Igbo na-aga i were asụsụ Igbo na-aga i were ntọala Igbo na-aga maka ya bụ ihe bụ ejimara anyị i lee anya ị hụ na Igbo bụ ugwu mba o nwere ụfọdụ ndị na-asị ebe ọbụla ị gara aga ahụghị onye igbo gị gbawakwa ọsọ na abịara m lee anya hụ na ọ wụ eziokwu dịka igwe kọwara n'ụbọchị nke taa ya bụ na ebe ọbụla nwa afọ igbo nwetara onwe ya ya kwụrụ n'ụzọ ziri ezi kwụwa aka ya ọtọ ya jisie ike na-eme ihe na-aba n'anya n'anya ihe ihe ga-eme ka ka ihe ga-eme ka eh, o si na nsogbu dịgasị aṅaa were pụọ karịsịa dịka ụmụ Igbo na-enweta na mba anyị nwetara onwe anyị ọtụtụ ndị nọ n'iro nsogbu anyị na-enwe igwe na-akọwara anyị taa sị na ọ dị mma ka ụmụ Igbo si n'iro pụkene bata n'ime ụlọ chọọ ihe ọzọ dị mma nke obodo na-akwagide site n'ụzọ a na anyị ga-enweta ihe anyị na-achọ na obodo anyị nọ n'ime ya ọzọ abụrụ dịka anyị rụtara aka sị na ụmụ igbo nọ na mba karịsịa ndị lụrụ nwaanyị mba ndị mụrụ ụmụ na mba jisienụ ike ka anyị na-akpọlata ha ala igbo ka a na-ama omenala igbo na-ama ntọala igbo n'ihi na oyibo bịakwaranụ abịa ya wụ bekee ọ bịakwaranụ abịa na ọ ga-alakwanụ ala mana asụsụ mmadụ bụ asụsụ ya bikonụ igbo nọ na mba Igbo n'ebe dị iche iche ka anyị jisi ike ebe ọbụla anyị nwetara onwe anyị ka anyị na-akwado omenala Igbo na-akwado asụsụ Igbo nke ọma nke ọma ọzọ abụrụkwanụ ọ dịkwa mma Igbo nọ na mba ebe ọbụla gị bụ nwa afọ Igbo nwetara onwe gị jisie ike banye n'ọgbakọ ụmụ Igbo nọ n'ihi na a sị ngwere hapụ ukwu osisi aka akpara ya nke a bụ ilu m mụtara nke ọma nke ọma na azịza nọrọkwanụ n'ukwu adịghị agbaji ya agbaji ya bụrụ ụmụ igbo ebe ọbụla ị nwetara onwe gị jisie ike nọrọ na ọgbakọ ụmụ igbo nọ site n'ụzọ a ọ ga-eme ka nwanne mara nwanne ya ka omenala igbo na ntọala igbo guzosie ike ọzọ aha m bụ maazị Kingsley Obio anyị na-ewetara ụnụ mmemme a site na HTV nke nọ na ngalaba Durban na mpaghara KwaZulu-Natal n'ala South Africa aha mmemme a bụkwanụ Igbo bụ ugo na nchịkọta onye mụ na ya nọ ka m chetakwuru na aha ya ọzọ wụ aha echichi e ji mara ya aha ya bụ igwe Agbaogidi nke izizi na KwaZulu-Natal igwe ị ga-adị o ya gazie dewo nwanne m Um, enwere ihe m chọrọ ịrụtara ụmụ Igbo aka gaa n'iru igwe
Ee, ọ bụ na ị- ị- ị na-aṅa ntị ị ya anụ ihe ọ kpọrọ m kịta ihe ọ kpọrọ m bụ igwe Agbaogidi nke mbụ na KwaZulu-Natal South Africa ee eziokwu ihe o ji wee bụrụ eziokwu bụ na mm, mgbe a chọrọ ichi m igwe ewee na-asị afa iji wee gosi na ị bụrụ ezigbo nwa afọ Igbo na ihe ya na-agba gị n'obi bụ ihe ọma onye Igbo na-eme ihe ị ya na-achọ bụ ihe ọma onye Igbo na-eme ihe ọma onye Igbo na-eme ewee na-ekwu afa afa ewee m sị ya ewee m cheta na enwere ofu okenye anyị nwe a na-akpọ ọ bụ igwe ka ọ bụ Obi of Onitsha igwe Nnaemeka igwe Alfred ewee m Cheta ụbọchị anyị nwere ọgbakọ n'Enugwu na 2011 na etu o si wee kunie wee gwasịa Igbo niile nọ na ya bụ ọgbakọ okwu juru m afọ ma mịa mkpụrụ n'ime m maka na enwere mgbe o ruru na-anụ na ụfọdụ na-asị na ọ fa kwetara afa mba nọ na ya bụ igwe na mgbe a na-ekene ya na ọ afa ya nwa ka m were yanwa bụ igwe Nnaemeka Obi of Ọnịcha wee nwere ya mba afa ya na afa ya nwa bịa bụ afa na Satọde agazie so na onye ọbụla bụ onye Igbo a na-akpọ n'omenala Igbo onye anwa na-abịa nso na-abịa na ọ ihe eji wee mara gị ejikwa m maka ụbọchị anyị jere na be igwe obodo a nwụrụ anwụ wee mara anyị lusiere ndị obodo wee sị mba na anyị ya-ekpufu okpu anyị na anyị yiri ekpu okpu wee bata na palace m sị ha maka gịnị a sị na anyị ya-ekpufu okpu anyị abaa n'ime ya gwa eze obodo na anyị ekpufe okpu anyị eze obodo asị mba na ka ya jụgere anyị m sị ya ngwa ya jụa o wee sị na okpu anyị kpu ihe anụnwa na ọ bụ our culture m sị ya yes na our culture ka ọ bụ O wee sị na anyị kpufuo okpu anyị bụ our culture na ebube eji wee mara anyị na anyị atụfuola ya anyị wee kpuru okpu anyị n'isi wee banye na palace wee were oche wee nye anyị oche na palace anyị dị mmadụ na anọ jere ya mbụ ije. Anyị na ndị Ghana jere ya. Anyị na ndị Somalia jere ya. Anyị na ndị ndị eh, Ethiopia jere ya. Anyị na ndị Burundi jere ya. Anyị nwa bụ ndị Naijiria. Ndị nke isi. Mana anyị nwa bụ ndị Naijiria bụ ya bụ ndị e recogniziri. na Isi ya bụ ahụrụkwawa okpu. Palace. n'ụbọchị anwa dịka tata hmm? ya bụ na ebe ọbụla m nọ iji omenala Igbo aga eji m omenala Igbo aga ya bụ na ya mbụ igwe anwa m fụrụ wee ṅomere afọ ya na afụrụ m ya as onye na-eme ihe omenala Igbo nke ọma nke ọma
ịfụrụ ebe o bidobere anyị n'ụbọchị tata ya gazie igwe ya gazie igwe igbo sị na akọwaruo egeruo ama m na igbo ndị ọma na-egekwa ntị nke ọma nke ọma igwe ya gazie ọ bụrụ na i lee anya n'akụkụ gị igwe ọ dị ezi lọlọ amara m nke ọma na ọ bụ otu oriakụ gị ka anyị na-ahụ n'akụkụ gị taa biko kọwara anyị nke ọma onye ya bụ lọlọ bụ Okay.
Um, igbo ndị ọma na-ege ntị ana m ekenekwa unu onye unu na-afụ n'akụkụ m ihe anụnwa ka a na-akpọ lọlọ Ụkwụọma Charity Uguru ọ bụ ya bụ onye unu na-afụ n'akụkụ m n'ụbọchị tata ọ bụ ya bụ isi nwaanyị m ejikwa nwekwara nwa nwunye m nke ọzọkwa nke ịbụa uh, nwa obere oge ọ ya-abịakwa ma nọnyere anyị ya gazie nụ. ị na-akọwatara ya nke ọma na nke a bụ lọlọ nke nwaanyị obodo ị nọ n'ime ya Em, anyị mara nke ọma na ọ dị elem anya ọ na-anụcha maọbụ sụcha asụsụ igbo nke anyị si n'ime ya pụta ee biko igwe ọ ga-adị mma ka m jụtụ ya ajụjụ dị ole na ole mana ọ ga-awụ n'olu bekee maka ọ gaghị aghọtacha asụsụ igbo anyị si n'ime ya pụta ọ kwa ya gaa n'iru lọlọ

It's been a very long time. We're going to 21 years now. 21 years. Igbo unu ahụna nụ nke a bụ isi lọlọ igwe Agbogidi nke mbụ ọ sị na ọtụtụ afọ ka ya na igwe anyị birile ị hụ na i lee ya bụ lọlọ ị ga-ahụ na ọ na-akwọ mụrụmụrụ dịka igwe anyị si akwọ mụrụmụrụ mana ka m jụkwa ya ajụjụ ee ole na ole dịgasị anya lọlọ so far

culture is similar to what we have here. Mm. So it, I don't think that people will, uh, like women and their kids, will find it difficult to be in Nigeria. Thank you, Lolo. Thank you, Lolo. Igbo ndị ọma ndị ọma na-ege ntị abịakwa m ọzọ unu lee anya Unu ahụ Lọọlọ Igwe Agbogidi n'etiti anyị dịka ọ kọwara anyị nke ọma n'olu oyibo sị na ọ na-adịkwa mma ndị lụrụ nwaanyị na ụmụaka sị ka a na-akpọla ha Igbo na omenala Igbo na omenala obodo South Africa ihe dị iche adịkwanụ n'ime ya ọ na-ekwukwa sị n'ezie na ọ bụrụ na anyị jisie ike na-akpọla ụmụ nwaanyị anyị Igbo na ọ ga-adị mma ime ka ha na-akwụsi ike ma na-amụta asụsụ na omenala nke nọ n'ime ya ndeemenụ Igbo ndị ọma na-ege ntị na-atụfughị oge anyị ga-eweta ọgbakọ nke ụbọchị nke taa na njedebe biko nọnyere anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara unu ya n'uju ebe ọ dịkwa ụtọ ma dịkwa mkpa